wee na-arụkwa ọrụ ọ na-arụ with obi ọcha ya we will not cease to be mentioning her in our daily prayers ị na-ekpekwere ekpere 247 ịfụ that na Chukwu Nna ga na-anọnyere ya na-agba ya ume wee na-enyekwa ya the wisdom ọ ga-eji wee na arụ ọrụ e dunyere sị ya rụọ because n'otu efu ọ nọ kịta na he's representing maazị Nnamdi Kanu and at the same time representing PM Simon Ekpa. And then nwegasịrị some cabinet members ndị ha na ha na-arụkasị ọrụ ndị na-echekwa ihe ọ na-eche so anyị ji opportunity a wee na-ekelecha nnọọ all of them wee na-asị ha that na nwanne ihe ọma efu ha na-eme ha jidesie ọrụ ọma ha ike na ha adakwana mba na ha adakwana mba na ụmụ Biafra na-eti ha n'ekpere ụmụ Biafra na-etinye ha n'ekpere na-agbakwanụ mbọ one way or the other ịfụ that na nwanne na ọrụ ọma ha na-arụ a na-amịta mkpụrụ ọma a na-amịta mkpụrụ ọma and mkpụrụ ọma ọ ga-amịta wụ mkpụrụ ọma ga-abara onye ọbụla so most of the time a na-eme anyị na-ekwu okwu anyị na-abịa anyị na-anụ that na anyị sị that na na ị na-anụ na a na-ezi ozi ọma redemption and liberation I came to understand that na most of us anaghị aghọta ihe bụ the meaning of that redemption na and that liberation ife a na-ekwu okwu because a lot of us some of us the uh, mental slavery abịago bịa kpuchicha some of us anya and those few individuals afụbeghị m onye onye onye eji eji eji mmanụ aṅụ ntanye n'ọnụ onye ahụ si na-agbọfu ya na-asị na mmanụ aṅụ mmanụ aṅụ adịrọ ụtọ freedom ihe freedom wụ ihe freedom representịrị mmanụ aṅụ onye ọbụla nara gị onye ọbụla nara gị freedom nara gị mmanụ aṅụ ị ghọtago iwu ọchịa na ọ wụ na ya ọ wụ na ị nweta onwe gị na in a dungeon a confinement by ndị security like otu a maazị Nnamdi Kanu si wee nọ na confinement kịta na otu a maazị PM si wee nọ na confinement ị ga-afụ ọ ga-afụ na ọ na-awụ a conducive place to any normal human being ịnọ ị mara na onye ọbụla efu e tiri na confinement anarago onye ahụ freedom ya anarago that particular person the freedom ọ wụ na ị na-enwebu ability ịbịa gị banye na kitchen gị ga mepe fridge were something gị ṅụọ na ịpụta gị na-akpagharị n'ụlọ gị niile ịpụta gị ga ebe ị chọrọ ịga bata ị fụ na a ga-eseize that from you and ọnọdụ efu maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime kịta na nke a Simon Ekpa nọ kịta na ihe a wụ ọnọdụ a e tiri ụmụ Biafra all over the world anyị nwe ọnọdụ etiri ụmụ Biafra all over the world anyị nwe anya ebe ọbụla ife anyị nọkọta nọ over the world a nara anyị freedom a nara anyị fairness anyị niile na-echigharịzi ọnwụ one by one so nwanne mara that na ojiji eji pm Simon Ekpa na ojiji eji Maazị Nnamdi Kanu wụ ojiji eji ụmụ Biafra ga-emara na onye ha ma ahụ ihe a na-eme

onwe ndị nọkwa nnọọ lasịcha dịka si ka ihe pm Simon Ekpa na-agabiga inside n'ime ahụ nọ na gbasaha ya n'ọnwa na-ata dị afọ and the worst part ha bịa ha sị na ọkwa ha chọrọ ịclaim hero the worst part some of these individuals are this mediocres and they will be mocking at the Mazi Nnamdi Kanu they will be mocking at pm Simon Ekpa sị ọkwa ha chọrọ ịclaim hero na afụgo n'ebe hero ha landiri ha very very wrong mindset very very wrong mindset ife gbarụrụ agbarụ na adị supposed na-eme exist among us but nwekwana ihe ọzọ a na-emekwanụ ọkụ continue na-ezikwa that oziọma redemption ahụ ife makekwa sure that na nwanne na anyị niile ndị niile dị involved na this Biafra movement onweghị any particular person na dịzikwa ozi hapụrụ ya it is not only meant for PM Simon Ekpa it's not only meant for Mazi Nnamdi Kanu this freedom is not only meant for them to be fighting it is being meant for each and every one of us kpọrọ onwe anyị igbo biafrans or biafrans at large whether ma ị na-asụ igbo or ị na-asụ isoko ị na-asụ kalaba ị na-asụ niger delta nwanne we are biafrans we are biafrans there is still there is still a duty call calling upon every biafrans all over the world

a ga na-akpọkọ oku a mostly time every day ndị ga-anụkwa ga-anụ ndị ga-akpọchikwa ntị ga-akpọchikwa ntị but ihe a chọrọ iremindiri ndị a na-akpọchisi ntị na-achọghị play very vital role na-achọghị play any positive role na-achọghị play any role at all at all ọ bụrụ na ekpere ị na-ekpere Biafran government ekpere ọ bụrụ na evangelism ị na-eme ya ọ bụrụ na ịnọ nnọọ ị just nnọọ ihe sọsọ onye a na-arụwo ị na-ata winchi ndị na-eme eme we are still putting this duty call onye ọhapụbụ onye ọbụla just nnọọ pakọọ onwe ya ọnụ make sure that na anyị rallied around every Biafrans all over the world both home and abroad at least onwego ndị bugoro onwego ndị bugoro nna dị onwego ndị bugo the mountain n'elu isi ha by grace of God ha were agburu ya na-akpa other people around need to leave that argument leave that rubbish that some of them na-eme online gbakọta aka supportụọ this government ya you're not going to lose anything ụmụ afọ Igbo time erugo mgbe onye ọbụla ga-ahapụ nzuzu ọ wụ na onwe onye na-eme nzuzu among us anyị kwụsị na-ezuzu ezuzu because the more ife na-ezuzu ndị zuzu ife anyị na-ezuzu na-eme I don't care I don't care nonchalant attitude a the more ka ndị iro na-esi n'azụ anyị wee na-abata na-etibi anyị and if you feel that nọ na-eme ga-affect today or if you feel that n'ime obodo oyibo na i mego escape nwanne one way or the other ihe ọbụla mere ụmụnne gị na-abịa gị ọ ga-emekwa gị ọ ga-emekwa onye ọbụla affect nnotu aka gị sibe kwugide to the extent that na anyị nwa ndị fere fere aka anyị ga-enwetazi ihe omume ebe anyị ga-alachikwazi back We that are in abroad, we are fighting to redeem those that are at home. And those that are at home, unu suppose na cooperate with ndị nọkwa abroad ịfụ that na ihe ọbụla ife anyị na-eme na anyị nwetara ihe anyị na-achọ so that onye ọbụla ezukwanụ ike for once ọrụ na gị ka nkụ a ga-enwe a lot of jobs jobs millions of jobs a ga-enwe millions of job creation mgbe a ga-ebido na-ebuild Biafra land ọrụ ga-achụ onye ọbụla ọsọ gị nwa onye na-achọ position ya onye nọ inside this Biafra movement ya ọnụ position ka gị mgba don't worry position ga-emecha chụọ gị ọsọ inwe a ga-enwe nwere lot of appointment both ma ministerial ma educational ma ma health health center ma engineering enwere a ga-enwe lot of millions of job onwe onye ọbụla ọrụ ga-achụ onye ọbụla ọsọ and gọọmenti ga na-emekwara gị nke ọ ga na-emere gị nwanne achọ m ka onye ọbụla na-enwe this kind of mindset among us a bịa gị bịa bịa sị gị na nwanne bịa bịa bịa suo nwanne gị imi sị ndị ahụ mba na ị gaghị esu na o nwero uru ọ na-aga ịbara gị na ị ga-esu nwanne gị imi na o nwero ihe jọrọ njọ jọọ njọ jọkarịa nke a njọ ka onye nọkọta na-aga eche echiche gị ga suo nwanne gị imi you need to reject the voice of the enemy gị reject it totally mana ihe anyị fanyị na-akpasokwa n'ihe a ọkwanụ otu ọ ga-esi wee dị mma but ndị niile ife a na-eme atagbuo ha n'obi at the end of the day ha nwa na-efeel that na nkọheri gị na-akọheri na ịmaghị ihe mebi ha nwa na-afụta that na nwanne na sọsọ ha nwa ma otu esi agba wicked na sọsọ ha nwa ma otu esi agba wickedness na sọsọ ha nwa ma otu esi aghọ aghụghọ na sọsọ ha nwa ma otu esi atụ asị ọ sọsọ ha nwa ma otu esi eme blackmailing achọ m ka unu nwa burukwa ya n'obi by the time onye ahụ nọ na-achụgharị unu efeel na ọ ma ihe ọ ma mgbe ọ na-aga imakekwa his own move ọ na-aga imakekwa bugwanụ bugwanụ nke ya ahụ bugwanụ nke ya PM is suffering today Mazi Nnamdi Kanu suffering today because of their good job unu feel na o nwe ihe ọ ma by the time unu ga-aturn ya to a beast bugwanụ their business onye nwa the ten ụmụ ife anyị fọ na-arịọ biko na-asịkwa onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu kịta na ka agbakọnata ọnụ mee something nye ọma mmiri ka ọ bụ filie na anyị na-akụgheri akụgheri mana tam iwe ga-egbukwa ha iwe ga-egbukwa ụmụ ife bụbu anụ iwe ha ahụ kọsawụrụ ha nwa ụmụ ife na-ebu ụzọ ebido a na-ebu ụzọ wepụtara mmadụ aka ọma wepụtara gị obi ọma wepụtara gị desired attitude with a good character to you for you to appreciate them once you don't appreciate them nwa gbago nwa chọrọ okwu sachimga nwere opportunity a mgbe ọbụla ifu nwere this kind of opportunity always like to drop a word of encouragement Always like to drop a word of inspiration. Always like to drop a word of redemption. Always like to drop a word of liberation to the hearts and the minds of our people. A sị na charity begins at home. Onye na-enweghị udo enweghị ike inye mmadụ udo outside there. Onye na-enweghị joy enweghị ike inye mmadụ joy outside there. Onye na-enweghị redemption n'ime obi ya enweghị ike inye gị redemption n'ime obi ya. Onye na-enweghị liberation enweghị ike inye gị ya.

o nwee onye anyị nọchiri nwekwara onye na-aga nọchiri anyị ọchụ nwa ọkụkọ ga na-enwe ada nwa ọkụkọ ga na-enwe nwe nwe ọsọ ebe onye bi ka ọ na-awachi egbe bere ugo bere nke sị ibe ebere nku ga-akwa ya I remember always tell you people onye kpara nkụ ahụhụ sị ngwere gbatara ya ụgwọ ọgba ọsọ agbakwuru ọgụ amaghị na ọgụ bụ ọnwụ ijiji na-anaghị anụ ihe na-eso na-eso ozu aba n'ili nwanne biko ka obi sara sara chịa n'ebe ndụ anyị nọ ka a hapụ sentiment it's time for us to make things right and the time is now this is Biafran Exodus TV if this is your first time of coming across this channel don't forget to subscribe like the program bitụ aka na share button get us out the message ka o ruo onye ọzọ na ntị that is the only way you can be and be part of what we are doing